Previously. tidzakhala pa dziko lapansi akufunsa mulungu subhanahu wa taala mu quran afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turjaun kodi mu- linaftinahum fihi linaftinahum fihi fitna ndi mayesero pansi pano sakumuopa allah ngati olemera pa dziko lapansi pano sakugwira ntchito yosangalatsa allah ngati

mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallama tikukambirana kunena kuti wamal hayatu dunia illa matau lghururi umoyo wa dziko lapansi siuli pokapoka kuti ndi katundu ongofuna kutayisirana nthawi ndi katundu ongofuna kupeperesana ndi katundu onyenga amene ndithu ambiri analiko amalikonda dziko lapansi anapanga zochuluka pa dziko lapansi koma tinaona mmene ama- ankapita kumanda anatenga chani palibe chimene anatenga

siili value yake pamaso pa allahu tabaraka wataala kungopatula ngati mmodzi mwa inu kutenga chala chake ndi kuyika mu nyanja kutenga chala chako ndi kuchiyika mu nyanja kenako nde uyang'ane zimene chala chija zingatenge kadontho kaja kamene kamatuluka ndi chala kaja kameneko ndi dziko lapansi zonse madzi amene asala mu nyanja aja zimenezo ndi zimene allahu subhanahu wataala ali nazo wawasungira anthu amene ndi wokhulupirira Timpemphe Allahu tabaraka wa taala kunena kuti atipase taufiki, atipase kuthekera kogwira ntchito zabwino zimene zizimusangalatsa Mulungu subhanahu wa taala. Imam ah, Harun Rashid Khalifatul Mu'minina. Im- Harun Rashid anali khalifa, president wa Asilamu mu nthawi yake. Anamanga palace, anamanga nyumba ya chifumu, kotero kuti anaitana anthu nthawi yake kuti abwere azaone nyumba ya chifumu. ataitana anthu aja anthu anabwera kumuyamikira mosiyanasiyana kenako kunabwera abul atahiya rahimahullahu subhanahu wataala allahu subhanahu wataala ampangire chifundo iye abul atahiya adanena kumuuza harun rashid kunena kuti palesi imene wamanga imene ukufuna kuti anthu akuchemerere nayo lero lino palesi imene wamanga ukufuna kuti anthu ayione ayizindikire Zimenezo zili chimodzimodzi ngati mmene anthu amapangira lero lino, kumanga manyumba a mtengo wapatali, ma swimming pool ali mmenemo, chilichonse chimene akufuna chili mmenemo, mmenemo ali ndi ma air condition, chilichonse chimene amafuna pa umoyo wawo chili mmenemo. Nde a- a- Abul Atahiya iye adanena kuti ish ma bada laka saliman fi dhilli shahiqati lqusuri, akumuuza Harunu Rashid kunena kuti ukhale mmene ungafunire pa dziko lapansi mumthunzi wa palesi yakoyi uzinjoya mmene unganjoyere kaya ukufuna khofi uzimwa mu palesi yakoyi kaya ukufuna zakudya zabwino zabwino zizipezeka mpalesi yakoyi kenako adafotokoza kunena kuti faidha nufusu taghargharat faidha nufusu taghargharat ukumbukire tsiku limene mzimu wako mulungu subhanahu wa taala azauzule kuthupi lakolo mpaka na kufika na pakholingo faidha nufusu taghargharat fahunalika talam muqinan ma kunta illa fi ghurur akuti kumeneko tsiku limenelo pamene moyo wako uzakhale ukusamusidwa mthupi mwako kuti utuluke sopano uzaziwa kuti nthawi yonse imene wakhala pa dziko lapansi kumakhala m'manyumba odula kumadya zakudya zodula kumakhala umoyo wapamwamba kwambiri inali kutayisa nthawi pamaso pa mulungu subhanahu wataala nde dziko lapansi lilibe value pamaso pa allahu tabaraka wataala chifukwa chake mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam anangomaliza kunena kuti wabiha yajmau man la aqla lahu dziko lapansili amalisonkhanisa uja amene alibe nzeru apa ali ndi makampani apa ali ndi manyumba apa zambirimbiri chuma chambirimbiri ngakhale kuganizako kuti chuma chimenechi ndizigwiritsa ntchito kumusangalasa allahu tabaraka wataala ayi ndithu koma anthu otero mupite ku stadium mukapeza ali ndi mashares mupite mmalo wa zikondwero zosiyanasiyana za ukafiri zimene zimabweretsa mkwiyo pamaso pa allahu tabaraka wataala ali ndi mashares siku limene tikubwerera kwa allahu tabaraka wataala timatenga chani Timpempha Allahu subhanahu wa taala atipatse taufiki yotha kuliziwa ziko lapansi kunena kuti ndi umoyo onyenga zabwino zili kwa mulungu subhanahu wa taala mukhale pomwepo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh